Bhuel maidir liomsa dtuigeann tú rugadh agus tógadh mé i mBaile an Fheirtéaraigh, dtuigeann tú? Tuigim, sea, sea. Agus
Gaelainn ar fad a bhí sa bhaile. Níor fhoghlaimíos, níor fhoghlaimíos an Béarla go dtí gur chuas ar scoil. Agus fuaireas mo bhunscolaíocht sa scoil náisiúnta i mBaile an Fheirtéaraigh ach ansan cuireadh mise ar aghaidh go dtí scoil chónaithe i gCarraig na Siúire i gContae Thiobraid Árann mar bhí ceangal ag mo mhuintir leis an scoil, sé sin le rá go bhfuair aintíní liom oideachas ann, driofúracha le m'athair, agus ansan bhí mo dhriofúr ann romham chomh maith. Agus bhíos ar an nduine b'óige sa chlann agus cuireadh ansan me. Agus an scoil sin, bhí sé mar scoil A fadó, sé sin le rá gur scoil saghas lán-Ghaelach a bhí ann, ach nuair a bhíosa ann bhí sraith amháin, bhí sraith amháin, sé sin le rá, bhí rang amháin gach bliain a dhein na hábhair ar fad trí mheán na Gaelainne, agus bhíosa sa rang san. Spéisiúil.
Ceapaim gur chuala mé trácht air. Cad é ainm na scoile arís? Ceapaim go raibh duine éigin eile a d'fhreastail air, bhí mé ag labhairt leo mar tharlaíonn sé. Yeah, well, uh, Scoil Mhuire Carraig na Siúire. Sea, sea, sea. Yeah.
Ach bhí, d'iompaigh sé ar an, ar an mBéarla ag pointe éigin, bhí cineál an ndearna Gaelscoileanna nó dream éigin saghas iarracht. B'fhéidir go bhfuil mé á mheascadh le scoil éigin eile i dTiobraid Árann, rinne siad iarracht cineál go gcoinneofaí mar A-scoil é nó ní feasach mé.
Ach chuaigh tú ar aghaidh ansin.
So chuas go dtí Inis, abair, é sin an meánscolaíocht a bhí agam agus ansan chuas ar aghaidh go dtí Coláiste Mhuire gan Smál don bunmhúinteoireacht. Leanfaidh mé ar aghaidh? Sea, yeah, Luimneach, chuaigh tú go Luimneach ansin. Yeah, yeah, no, just inis conas mar a tharla, like, is, yeah.
Yeah, so bhí, bhíos trí bliana i Luimneach agus mar sin do, agus, ehm, bhíos ag lorg post ansan, dtuigeann tú, eh, nuair a thána amach as an gcoláiste. Anois, nuair a bhíos i Luimneach, do chuala, abair, thánas amach as an gcoláiste i 1977. Agus nuair a bhíos i Luimneach, do chuala mé go leor mar gheall ar roinnt Gaelscoileanna, ach ní raibh aon eolas agam ar shlí mar gheall orthu, agus is dócha, tuigeann tú, b'fhéidir ná rabhas ag éisteacht. Agus eh, eh, Chuas ar aghaidh agus chuireas isteach ar phostanna agus fuaireas post i scoil Béarla i Fionnghlas i mBleá Cliath. Ceart go leor, sea. Ach bhíos, bhí, fuair mo, fuair cara liom, Máire Ní Iarnáin ó Oileáin Árann, fuair sí post i Scoil Mobhí, Gaelscoil ab ea í ann. Sea. Agus bhíomar, bhí árasán againn lena chéile. Ar fheabhas. Agus bhíodh Máire ag teacht abhaile agus ag eachtraí dhom fén nGaelscoil agus mar sin de, an dtuigeann tú, agus chuireas spéis, an dtuigeann tú, sna scéalta a bhíodh aici agus an saol saghas a bhí aici, abair, ó thaobh bhí sí ábalta, go raibh gach duine ag labhairt Gaelainne sa scoil agus go raibh sí ag obair trí mheán na Gaelainne agus mar sin de. So, tar éis dom cheithre mbliana a chaitheamh ag obair i Fionnghlas, i scoil a bhí bunaithe agus scoil mhór a bhí inti agus bhí áiseanna inti agus gach aon rud mar sin, chuireas isteach ar phost sa Ghaelscoil, Scoil Santain, i dTamhlacht. Oh, Scoil Santain, b'in an scoil ar a raibh mise. Oh yeah, he was talking about it, yeah, yeah, yeah.
Yeah, is dóigh liom go raibh sé ina naíonáin nuair a bhí, nuair, nuair a bhíos ann. Oh right. Oh bhí mise ann nuair a bhíos os cionn, a raibh? Yeah, bhí, bhí, ach is dóigh liom go raibh sé ina naíonáin. Right, right.
Agus ansan, sin é an áit ar shlí a fuaireas an taithí. Sea.
Mar bhí an scoil i bhforbairt agus eh, tar éis bliain nó dhó, eh, bhíos ar an mbord bainistíochta mar ionadaí na múinteoirí. agus bhíos ann ag an am nuair a bhíodar a d'iarraidh foirgneamh buan a dh'fháilt don scoil.
Thosnaíomar thíos sna seomraí réamhdhéanta ar bóthar an tSeanbhábhúin ansan, dtuigeann tú? Tuigim, sea.
Agus ansan bhí, bhí, seo na hocht- luath sna hochtóidí anois, i naoi déag ochtó a haon a thosnaíos ag múineadh ann, agus ansan bhí Bhí uimhreacha ag dul i léig i scoil Bhéarla suas an bóthar mar bhí, tógadh scata scoileanna is dócha sna seachtóidí nó dtuigeann tú mar is dócha go raibh fás ar an ndaonra i dTamhlacht agus bhí na huimhreacha ag dul síos sa scoil áirithe seo agus bhí an bord, bhí Breandán Mac Cormaic ag an am mar chathaoirleach agus bhí sé, bhíodh cruinnithe leis an scoil sin agus leis, agus. maidir le seomraí a dh'fháil dúinn mar bhí Scoil Santain ag dul i méid agus is cuimhin liom ansan gur bhog cúpla rang suas ansan ach pé scéal é, is ansan ar shlí a fuaireas an taithí saghas ar an nGaelscolaíocht. Bhíos ag obair an uair sin is cuimhin liom nuair a chuas go Scoil Santain agus ar feadh roinnt blianta ina dhiaidh bhí scata cainteoirí dúchais ag múineadh sa scoil agus abair bhaineas ana thaitneamh as san gan dabht, tuigeann tú? ehm, d'fhanas ann agus mar sin do, agus fuaireas taithí is dócha ar an múinteoireacht agus ar an mbainistíocht agus gach aon rud mar sin, agus de réir mar a chuaigh an t-am ar aghaidh ansan, sílim go raibh chúig mbliana déag caite agam ann agus chonac an fógra don bpost seo i nGaelscoil Lios na nÓg i Raghnallach. Hmm. Agus eh, chuireas isteach ar an bpost agus fuaireas é.
thart ar 1996.
Sin an bhliain a thosnaigh Lios na nÓg. Sea.
Spéisiúil. Agus an raibh aon chur amach agat, a bhí an scoil bunaithe is dócha nuair a. Bhí an coiste bunaithe tar éis cead a dh'fháil mar bhí na huimhreacha, bhí 21 dalta acu. agus bhí ort an uair sin fiche haon a bheith agat chun scoil a thosnú. Sea. Agus bhí na, bhí, bhí an, bhí na leanaí acu agus bhí seomra faighte acu ar feadh bliana san Ospidéal Ríoga thíos i nDomhnach Broc. Ach nuair a dheineas an t-agallamh dúradh liom go, go rabhadar ag súil go mór go mbeadh an scoil ag bogadh go Tigh an Chuilinn, sé sin an Cullenswood House, an áit a thosnaigh an Piarsach Scoil Éanna. Sea, sea. ach go mbeadh athchóiriú le déanamh ar an tigh sin mar seachas seomra nó dhó fothrach a bhí sa tigh. abair, is cuimhin liom an chéad lá a chuas isteach, abair, bhí an halla ann agus bhís ábalta dul isteach ar dheis go dtí seomra beag agus an dara dhoras ar dheis bhí seomra eile ach ní fhéadfá dul isteach aon áit ar chlé mar fothrach a bhí ann agus ní fhéadfá dul in airde staighre ach an oiread. So bhí neart athchóirithe le déanamh air. Bhí, bhí, yeah.
Agus thóg sé sin i bhfad nó an raibh sé, an raibh sé i bhfad mar sin? Bhuel, an rud a tharla, tá, tá saghas, le Tigh a' Chuilinn, like, dtuigeann tú, bhí coiste áitiúil, Cumann Theach Feadha Cuilinn, agus bhíodar ag gníomhú b'fhéidir le deich mbliana roimis sin. ag d'iarraidh airgead a bhailiú chun athchóiriú a dhéanamh ar an dtigh. Sea. Ach b'in, is dócha, na hochtóidí agus b'fhéidir ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta ní raibh rudaí go maith an uair sin. Is dóigh liom go raibh cúlú eacnamaíochta ann ach fuaireadar, bhí an-deacracht acu an maoiniú a dh'fháil ón rialtas. an tigh a dhéanamh suas mar an rud, an aidhm a bhí acu san ná go mbeadh sé mar ionad chultúrtha. Agus ansan ehm is dóigh liom go go bhí scata saghas gníomhaíochtaí ar siúl acu chun airgead a bhailiú agus mar sin dó. Agus ehm eh pé scéal é eh bhí an scoil ag lorg tigh scoile, dtuigeann tú. Sea. So do do so do chu- do do chuaigh an coiste bu- bunaithe eh i dteangmháil leo agus eh tar éis scata comhráití is dócha agus mar sin dó bhíodar sásta eh sin a ligint isteach agus chuige sin a dhéanamh dtuigeann tú chaitheadar iasacht a dh'fháil ón mbanc chun seomra a réiteach. agus bhí an banc sásta iasacht a thabhairt dóibh mar bhí a fhios acu go mbeadh an scoil ag teacht isteach agus go mbeimís ábalta an cíos, an iasacht a aisíoc, a dhéanamh, dtuigeann tú? So is mar sin a d'oibrigh sé sin. Dheintí suas seomra amháin ar dtúis agus ansan chaithfí cead pleanála a dh'fháil chun an bhliain ina dhiaidh chun seomra eile a dhéanamh agus mar sin dó agus bhí sé sin deacair mar eh, eh, de réir mar bhí an rud ag dul ar aghaidh, abair, bhí breis airgid ag teastáil, dtuigeann tú, agus níorbh é suíomh buan na scoile é, dtuigeann tú. Agus ar deireadh an rud a tharla ná go raibh an Roinn sásta cead a thabhairt staidéar féidearthachta a dhéanamh. ar an dtigh, féachaint an bhféadfadh scoil dul isteach ann. Téigh ann. agus feidhmiú ann. So deineadh an staidéar féidearthachta agus bhí an toradh go maith, dúradar go bhféadfaí é sin a dhéanamh. Is cén bhliain a tharla sé sin, an cúpla bliain níos déanaí sna 2000idí nó. Na, ok, so d'osclaíomar 1996 agus chuamar isteach ann Nollaig 1997, agus déarfainn go raibh sé thart ar b'fhéidir dhá mhíle, dhá mhíle is a haon sula raibh sé sin déanta. Agus ansan, an rud eile, an deacracht eile, an chéad chonstaic eile ansan dtuigeann tú ná an maoiniú a dh'fháil chun é a dhéanamh. Agus. Abair, thóg sé sin tamall eile, is cuimhin liom. Bhuel, bhí, bhí, bhí, bhí Airí Oideachais difriúla, dtuigeann tú, bhí, bhí Micheál Máirtín ar dtús, is dóigh liom, agus ansan níos déan, ina dhiaidh súd bhí, bhí Mary Hanafin. Hmm. Agus uh, is cuimhin liom ansan lá go dtáinig Mary Hanafin amach chun féachaint ar an scoil. agus abair, chonaic sí gur fothrach a bhí ann, ach an lá a tháinig sí amach, ní rabhamar dóchasach leis an méid a bhí le rá aici, ach é sin ráite, ceadaíodh an t-airgead ina dhiaidh san. Agus i dhá mhíle is a seacht, bhogamar amach, agus bhí orainn dul síos go dtí an Mucros. is tá meánscoil ann anois ehm meánscoil Mhucrois tá sé i nDomhnach Broc agus bhí mm. bhí bhí seomraí réamhdhéanta acu san mar bhí bunscoil ann fadó mm. agus bhí na seomraí réamhdhéanta fós ann agus bhí slí dúinn ar fad sna seomraí réamhdhéanta agus cheadaíodar dúinn teacht isteach Agus bhíomar ansan cúpla bliain an fhad is a bhí an athchóiriú ar siúl. Agus bhogamar thar n-ais go Tigh an Chuileannaigh i dhá mhíle agus a naoi.
Agus tá sibh ann, nó bhí sibh ann ó shin. Yeah, táimid ann ó shin. So bhí sé mar aidhm acu ionad cultúrtha seachas Gaelscoil a dhéanamh as ar dtús. Ní, conas a athraíodh an. plean nó.
Bhuel, bhí sé mar aidhm ag Cumann Theach Fheadha Chuilinn ionad cultúrtha a bheith ann. Sea. Agus ansan, dtuigeann tú, nuair a cheadaíodar dúinne teacht isteach, bhí sé ar an gcoinníoll go leanfaí ar aghaidh le imeachtaí cultúrtha chomh maith. Tuigim. Go mbeadh an dá rud ar siúl ann. Agus. Yeah, so so thugamar an geallúint sin, dtuigeann tú, agus yeah. Agus an an Gaeilgeoirí a bhí sna daoine sin nó daoine a bhí níos mó yeah. ceol an dá rud nó Bhuel bhí meascán. Meascán, sea.
Yeah, bhí meascán, abair bhí Máire Davis ann agus Gaeil, is dócha, abair, labhrann sí Gaelainn agus ceoltóir í chomh maith agus ansan bhí muintir Uí Dhuibhir agus daoine a, daoine a bhí i Ranelagh, abair, a chuir a gclann go Scoil Bhríde agus ansan bhí daoine, abair, an fear go mbínnse ag plé leis Breandán Ó Cléirigh ó Mhaigh Eo ab ea é, ach bhí Gaelainn aige ach abair, bheadh sé, abair, labharfadh sé Béarla agus Gaeilg leat, dtuigeann tú? Tuigim, tuigim. Ie, agus mar sin do, agus bhí, bhí fear fiú a bhí ar a, a bhí ag maireachtaint ar an dtaobh ó thuaidh den gcathair, bhí Éamonn Ó hOisín, bhí sé ar an gcoiste agus, eh, mar sin de dtuigeann tú, abair ní ó Raghnallach amháin ach bhí, is dócha, bhí, bhí, bhí, bhí eh, bhí an croílár díobh as Raghnallach. Tuigim. Agus bhí scoil Bhríde cineál lán, ab ea? Sin an fáth gur thosnaigh siad ag, ag éirí Lios na nÓg a bhunú, go bhfuair Naoimh Ó Suibhchín í.
Ehm bhuel an rud a thárla dtuigeann tú ná eh bhí daoine ar an liosta do Scoil Bhríde agus ansan an bhliain san do 1996 dtuigeann tú níor éirigh leo san áit a dh'fháil agus Gaeilgeoirí ba eh cuid mhaith acu. Hm. Agus ansan ehm na daoine a diúltaíodh thánadar san le chéile. Mar bhí soch ag, bhí an-ghoillte chomh maith nuair ná fuaireadar áit agus mar sin do, dtuigeann tú. Tuigim. Agus thánadar le chéile agus mar a tharla an chéad bhliain den 21, den 21 leanbh, bhí cúpla i gclann amháin a bhí ag tosnú agus bhí tríríní, triplets, as tig eile, as clann eile agus ansan chabhraigh sé sin an-mhór saghas an 21. 21, á, sea.
Sea. Agus a raibh mórán deacracht cineál nó mar ó thaobh líon na ndaltaí nó lean sé air ag méadú bliain i ndiaidh bliana, saghas, in aois a.
Ia, bhí sé deacair ar dtús, dtuigeann tú agus, bhuel, an chéad bhliain ansan, nuair a bhíomar thíos i nDomhnach Broc, bhíodh cruinnithe againn maidir le naíonra beag a bhunú agus d'éirigh linn é sin a dhéanamh agus is dóigh liom gur chabhraigh an naíonra an-mhór. Sea.
An dúshraith sin a leagan is dócha, ia. Ia. Agus a raibh aon chineál deacrachtaí eile ó thaobh an scoil a bhunú seachas líon na ndaltaí agus an chóiríocht an raibh b'in iad an dá príomhchonstaic, is dócha?
Bhuel, is dócha, bhuel, bhí an foirgneamh deacair, tuigeann tú, bhí an foirgneamh an-ghualánach. agus agus bhí an suíomh n'fheadar an bhfuil aithne agat ar Tigh a' Choilnigh ach tá an suíomh ana tá sé cúng agus níl aon spás ann agus dtuigeann tú ó thaobh ó thaobh an cló an cló clós páirc peile nó rudaí mar sin sea ie agus bhí sé sin i gceist bhí bhí bhí ailtire maith ag teastáil saghas chun, chun eh, chun abair an forbairt a dhéanamh, dtuigeann tú. Tuigim, sea.
Bhí Agus- costas leis sin, yeah.
Ie. Agus, bhuel, is dócha an dúshlán eile don Ghaelscoil sin don am san ná, is cuimhin liom eh, go raibh ganntanas múinteoirí Hmm.
Sna nóchaidí. Yeah.
Sea. Is cuimhin liom, bhí sé an-deacair múinteoirí a dh'fháil agus ansan ehm eh bhí, abair, is cuimhin liom uair amháin agus ní raibh ach iarratas amháin don bpost. Hmm. Agus díreach bhí an t-ádh linn, bhí taithí ag an múinteoir agus bhí Gaelainn an-mhaith aici, dtuigeann tú. Tuigim.
Agus ehm Bhí sé sin dúshlánach, an ganntanas múinteoirí, ach ar shlí éigin bheifeá ag treabhadh leat agus dhéanfá an bheart, dtuigeann tú. Sea.
So ba scoil cineál, beirt mhúinteoir é ar feadh tamaill, an ea? Tú féin agus múinteoir eile? Mé féin an chéad bhliain. Ansan an bhliain ina dhiaidh bhí rang eile agus bhí beirt agus triúr agus mar sin do bhí gach bliain.
Agus an raibh aon tacaíochtaí ó dhreamanna eile? Like, i dtaobh an mhaoinithe ach go háirithe, cé na himeachtaí a reáchtáladh? An raibh, is dócha go raibh go leor. imeachtaí le reáchtáil má bhí an cineál costas chomh hard sin leis an ailtire agus leis an bhfoirgneamh agus gach rud. Bhuel, chuir an, chuir an, bhuel, chuir an Roinn an t-airgead ar fáil an athchóiriú a dhéanamh, ach abair, nuair a bhímis le déanamh suas na seomraí sula bhfuaireamar maoiniú na Roinne. Yeah, bhí, bhí scata rudaí ag teastáil. So, bhí, bhíodh gach aon saghas rud ar siúl againn, bhíodh Tráth na gCeist ar siúl againn go rialta agus bhíodh, eh, bhí spéis agam féin i gcúrsaí ceoil. Agus bhí aithne agam ar ceoltóirí mar, eh, bhínn ag, bhínn ag déanamh obair dheonach, eh, nuair a bhíos, eh, sa chathair fadó, abair ó thaobh cúrsaí ceoil, nuair a bheadh féilte, Féile Cheol Traidisiúnta Bhleá Cliath ar siúl, bhíodh daoine ag lorg daoine a chabhródh leo go deonach, dtuigeann tú? So bhíos ábalta roinnt ceolchoirmeacha a eagrú agus chomh maith leis sin, dtuigeann tú, saghas, bhí sé sin ag cabhrú le saghas saol cultúrtha na scoile chomh maith. agus ehm bhíodh Aonach na Nollag gan dabht, Aonach na Nollag go minic agus bhí ceant againn uair amháin is ehm d'éirigh go maith leis an gceant. Sílim go ndeineamair deich míle ar an gceant. An rud a bhí i gceist ná go dtugadh daoine seirbhísí saor in aisce nó dá mbeadh tigh saoire ag duine go dtabharfaidís é ar seachtain nó coicís nó rud éigin mar sin, dtuigeann tú? Á, tuigim, sea, sea.
Yeah, so bhí sé sin againn uair amháin agus thriaileamar gach aon rud, na margaí cístí, gan dabht, agus gach aon rud mar sin, dtuigeann tú? Tuigim, sea, sea. Yeah. Agus cén, cén, so cén fís a bhí ag an mBord Bainistíochta agus a' t-aon? ag an, ag an tús, i leith na scoile, cén cineál, nó an raibh sibh díreach sáite sa chineál ag iarraidh feidhmiú ó sheachtain go seachtain saghas? Bhuel, an, bhuel, an fís a bhí ann, is dócha, ná, ná, eh, eh, bhuel, bhuel, Gaelscoil iomlán a fhorbairt, Sea. le caighdeán maith Gaelainne agus caighdeán maith oideachais agus ehm chomh maith leis sin eh, athchóiriú a dhéanamh ar an bhfoirgneamh agus go mbeadh ionad cultúrtha ann. Hmm. Sin, sin an fís a bhí, bhí ann. Sea. Agus an bhfuil an ionad fós, an feidhmíonn an ionad mar ionad cultúrtha i gcónaí. Yeah. Ah, right, yeah.
Tá, ehm, nu- nuair a deineadh athchóiriú ar an bhfoirgneamh, Ehm tá tá tá tá íoslach sa tigh dtuigeann tú. Sea. Agus eh tá seomra ansan agus is dócha go bhfuil spás ann do seasca nó seachtó duine agus bíonn bíonn ehm eh bíonn coirmeacha ceoil ar siúl ansan ehm. ag an Coiste Cultúir. Sea. Yeah. Tá sé ag, yeah. Ó, bíonn siad go haoibhinn. Yeah. Yeah, bhí go haoibhinn ar fad, agus bíonn, bhí seoladh leabhair ann cúpla babhta. Aye, aye. Agus taispeántaisí ealaíne go minic, dá mbeadh abair ealaíntóirí ón dtaobh amuigh nó ealaíntóirí a bheadh bainteach le pobal na scoile. Mm.
Sin neamhghnách, is dócha, go bhfágfar na Gaelscoileanna anois. Is institiúidí oideachais amháin iad, dhéarfá, ach go bhfuil an. Bhí, tá an dá rud, tá an dá i nGaelscoil is na nÓg, rud atá go hiontach, agus abair, sásaíonn sé pobal na háite chomh maith. Sea. Mar bhí scata acu den dtuairim, dtuigeann tú, nár chóir scoil a ligean isteach ann. Ó, an raibh? Bhí cineál freasúra éigin.
Sea. Ach gur chóir leanúint ar aghaidh go mbeadh sé mar ionad chultúrtha. Ach tá sé anois saghas ag freastal, is dócha, ar an dá thráigh, dtuigeann tú? Tuigim, tuigim. Yeah.
Yeah.
Tá sé go maith. Yeah.
Agus an raibh aon chineál eagraíochtaí eile le hais Chumann Lúthchleas Gael nó Conradh na Gaeilge nó an raibh sin snaidhmthe isteach sna himeachtaí cultúrtha nó na. na tacaíochtaí, céard faoi na tacaíochtaí ó eagraíochtaí eile nó an raibh an coiste saghas deonach agus neamhspleách nó.? Ó bhuel, abair, gan dabht ón chéad lá, abair, tuigeann tú, bhí, bhuel, bhí, bhí Gaelscoileanna agus bhí an Foras Pátrúnachta ann. Sea. An chéad lá agus, abair, chuiridís comhairle ana mhaith ort. Mm. Agus um, ansan, um, bhí an bord, bhí an bord bainistíochta féin, bhí, bhíodar go maith. abair, bhí, bhíodar stuama, dtuigeann tú, agus bhí scileanna difriúla acu chomh maith. Sea, mar shampla is.
Bhuel. Mar.
Mar shampla, bhuel, bhí cuntasaíocht, bhí cuntasaíocht, bhí ealaíon, bhí. bhí Ailbhe Ní Chasaide, b'í sin an chéad Cathaoirleach a bhí agam agus bhí sí mar ollamh istigh i gColáiste na Tríonóide agus bhíodar ana mhaith ag caint, mar shampla. Bhíodh orm cruinniú a bheith agam gach bliain chun daoine a mhealladh go dtí an scoil. So thagadh daoine isteach mar b'fhéidir go mbeadh lá oscailte nó rud éigin mar sin agus eh, bhí Ailbhe ana mhaith saghas ag caint os comhair an phobail. Tuigim, sea.
Chun na daoine a mhealladh agus an rud a dhíol saghas, sea.
Mar ná déan dearúd, tá tú i gceantar meánaicmeach. Sea, so tá na cineál postanna agus na cumais sin ann, is dócha, yeah. Yeah, yeah.
Agus Eh, bhuel, em, eh, táim ag iarraidh smaoineamh anois ar na daoine eile a chabhraigh linn. Bhuel, bhí, eh, gan dabht, bhí, bhí, bhí na múinteoirí ana mhaith chomh maith, mar, em, chaitheamar ar fad íobairt a dhéanamh, mar, an dtuigeann tú, Ní raibh aon spás againn agus ní raibh sé cosúil le gnáthscoil ná fiú seomraí réamhdhéanta agus bhí an foirgneamh liostálta agus ní raibh cead falla a leagan ná faic. Hmm. Agus abair na múinteoirí ar fad a tháinig agus a d'imigh, dheineadar a ndícheall agus chuireadar suas leis na Na srianta a bhí ann, is dócha, an dtuigeann tú, agus bhí an clós an-bheag agus chaitheamar trí chlós a bheith againn gach aon lá nuair a chuaigh an scoil i méid. Tuigim, ag amanntaí éagsúla. Yeah, yeah, chaitheamar, tuigeann tú, chaitheamar an t-am a bhriseadh suas, tuigeann tú. Sea. Agus ní raibh aon pháirceáil againn, mar níl aon pháirceáil ar an mbóthar, tuigeann tú, agus. É sin ar fad so, bhíodar go léir ar a ndí, abair, ar a ndícheall. Agus i dtaobh cúrsaí spóirt ansin, an raibh páirc peile ar tháinig ar an aimsir seo, páirc spóirt ar deireadh sa gceann seo? Ie, páirc peile, ie. Bhuel ehm nuair a bhí na leanaí ana bheag ar dtúis abair bhí bhí bhí eh bhí halla mór spóirt ag bhí bhí cumann leadóige thíos ansan eh Mount Pleasant agus bhí halla mór spóirt acu agus bhí muid ag úsáid san mar bhíomar ábalta siúl chuige. Fiú bhíomar ábalta abair dul ann don corpoideachas agus mar sin de agus de réir mar a chuaigh na leanaí san eh eh dtuigeann tú in aois ehm Théimis síos go dtí Páirc Herbert tar éis scoile agus thosnaíomar ar an traenáil. Sure. Dheineamar, dheineamar ehm, dheineamar an, an, an, eh, an, an eh, traenáil peile agus iománaíochta agus ghlacadar páirt ins na cluichí bunscoile agus na sraitheanna agus bhuadar na cailíní is na buachaillí ag ar ndóigh blianta difriúla agus rudaí mar sin. Mm. Agus yeah. An raibh? Agus luaigh tú an Foras Pátrúnachta, an raibh mórán tacaíochta ó Ghaelscoileanna.
Bhí, mar aon uair saghas, abair, bheadh, bheadh, bheadh eolas acu, dtuigeann tú, ó thaobh, go háirithe nuair a bhí an scoil ag fás agus ó thaobh, ó thaobh an foirgnimh agus gach aon rud mar sin, dtuigeann tú. Bheadh comhairle ar fáil acu, nó b'fhéidir go gcuirfidís glaoch ar an Roinn Oideachais ar do shon.
Tuigim. Agus an Roinn Oideachais ansin, ach chaith siad, conas mar a chaith siad leis an scoil tar éis, is dócha tar éis dó an aitheantas a fháil, bhí siad ceart go leor, an raibh? Nó, agus an maoiniú, nó an. An raibh orthu streachailt le haghaidh an maoiniú i ndáiríre?
Bhuel, mar, is dócha go dtóg sé tamall ach mar sin féin tháinig sé, an dtuigeann tú, agus chosain sé scata airgid an tigh a athchóiriú. Chosain sé os cionn, is dóigh liom, nílim siúrálta anois Kerron, ach is dóigh liom gur chosain sé 1.2 milliún. An ea? Is mór an méid é sin do scoil, sea, sea. Mar fothrach a bhí ann, tuigeann tú.
agus seanfhoirgneamh mar a dúirt tú freisin. Agus nuair a thosnaíodar a' tochailt tuigeann tú bhuaileadar le uisce agus gach aon rud fé thalamh. Tuigeann tú, agus ansan ní raibh an spás acu ach an oiread timpeall chun bheith ag oibriú timpeall air ó thaobh meaisíní agus an rud san ar fad, tuigeann tú. Tuigim, sea, sea.
Agus ansin an, bhuel, is dócha an raibh aon gaol leis an Eaglais nó an Foras Pátrúnachta, an pátrún, dár ndóigh.
Yeah, bhuel, ní raibh mórán, bhuel, bhí an sáipéal suas an bóthar Beechwood agus Ní raibh mórán, an chéad, ní raibh aon sé, bhuel an chéad cúpla bliain thagadh sagart ana-dheas chugainn ó an tAthair Herman, thagadh sé chugainn ó Mount Argus ach ansan bhí sé críon agus gach aon rud agus bhí an-spéis aige sa Ghaelainn agus Gaelainn ar fad a labhradh sé agus thagadh sé chugainn ar an rothar, bhíodh rothar aige. Ach ansan, cailleadh an tAthair Herman, beannacht Dé leis, agus ar shlí ina dhiaidh san, ní raibh aon séiplíneach againn ach go ndeinidís freastal ar na sacraimintí ó thaobh comaoineach agus cóineartú. Sea. Ach taobh amuigh de san, ní raibh aon bhaint againn leis an Eaglais. Tuigeann tú? Tuigim, sea, sea. Ní scoil ilchreidmheach, ní hea? Scoil Chaitliceach? No, scoil Chaitliceach. Sea, sea, sea.
B'é an Foras an pátrún a bhí againn. Sea, sea. So, yeah, ní raibh aon bhaint i dtaobh cúrsaí cineál smachta nó bainistíochta de. Spéisiúil. Agus, Ansin an raibh aon saghas gaol le heagrais eile oideachasúla, cosúil le Educate Together nó. Yeah, bhuel bhí Educate Together síos a' bóthar uainn. Oh, an raibh, an raibh.
Yeah.
Agus do chuireas aithne orthu mar an chéad bhliain, dúrt leat, bhíomar thíos i nDomhnach Broc san Óispidéal Ríoga ach ní raibh againn ann ach seomra amháin agus ní raibh cead againn fanacht ann ach bliain amháin. Ach. bhí an Educate Together, bhíodar san romhainne ar an mbóthar agus bhí, bhíodar san, chaitheadar san bogadh amach mar bhí an scoil á thógaint dóibh, abair an bhliain ina dhiaidh agus bhogadar isteach go dtí an dá urlár a bhí ar barr an tí san Óispidéal Ríoga taobh thuas dúinn, dtuigeann tú?
Bhí sibh sa bhfoirgneamh céanna feadh tráth.
Feadh cúpla mí sin so do chuireas aithne ar an bpríomhoide ansan agus ar na múinteoirí agus ó am go ham bheimist i dteangmháil mar gheall ar rudaí beaga difriúla. Sea,
rudaí idé-eolaíochta saghas, an ea? Sea, agus dócha, dtuigeann tú, polasaithe beaga agus rudaí mar sin. Tuigim, tuigim. Sea. Spéisiúil.
Agus ansin, maidir le saghas comhairleoirí nó Teachtaí Dála áitiúla, an raibh aon chabhair uathu san i dtaobh airgead a lorg ón Roinn agus mar sin de nó? Yeah, bhuel, nuair a bhí an coiste bunaithe ag lorg, nuair a bhí an coiste bunaithe ag, ag lorg suíomh buan, dtuigeann tú? Bhí, bhí, bhí, bhí teipthe orthu teacht ar áit agus. bhí Frances, dúirt Frances Fitzgerald leo gur cheart dóibh dul i dteangmháil leis na polaiteoirí go léir sa cheantar agus iad a thabhairt le chéile. Agus sin é an rud a dheineadar agus b'é an rud a b'fhearr a dheineadar mar, Thánadar ar fad go dtí an cruinniú agus bhíodar go léir a d'iarraidh cabhrú agus níor thuig an Coiste Bunaithe canathaobh ach thuigeadar ina dhiaidh san mar bhí bhí toghchán a' teacht so bhíodar go bhíodar go léir ag sárú a chéile a d'iarraidh cabhrú chun gealltanais a thabhairt. Bhíodar sásta fiú seomra a lorg. So bhí duine amháin sásta dul go dtí an t-óispidéal ríoga. Bhí duine eile sásta dul go dtí meánscoil éigin suas a' bóthar, agus duine eile agus duine eile. Agus is mar sin a fuaireadh an seomra san óispidéal ríoga.
Bhí sé vótáil faoi na vótaí, nó bhí Catherine Bhí an mar sin. Bhí siad go hiontach, abair, marach iad ní bheadh an seomra faighte is dócha. Yeah. Ach ina dhiaidh san ansan is dócha go dtugtaí cuireadh, ní dóigh liom go raibh mórán baint againn leo ina dhiaidh san, saghas, abair, bhí an scoil ag dul ar aghaidh ach b'fhéidir, B'fhéidir ó am go ham, b'fhéidir, ach yeah. Sea. Yeah. Agus luaigh tú,
is spéisiúil gur thóg sé saghas deich mbliana ar an rud teacht le chéile i ndáiríre. An raibh aon bhaint ag an saghas, luaigh tú go raibh cúlú eacnamaíochta sna hochtóidí agus so dhearfá, b'fhéidir, go raibh baint ag an mborradh sna nóchaidí le teacht ar an bhfód na scoile mar bheadh níos mó airgid i bpócaí dhaoine. Sin é, sin é. Yeah. Is dóigh liom go raibh an Tíogar Ceilteach ann nuair a cheadaíodh. Sea.
Agus ansan bhí an t-ádh linn mar ní raibh an obair ach tosnaithe nuair a theip ar an Tíogar. Mm. Agus bhí, bhí, ach bhí an t-airgead ceadaithe.
So yeah, geez, yeah, bhí, tá, yeah, tá, bhí an yeah.
t-ádh linn, bhí an t-ádh linn ó thaobh an, an, an, an, an, an saghas, an, an, an Tréimhse, sceideal ama, an sea, tréimhse ama, yeah, sea.
yeah. A- agus an raibh deacrachtaí ina dhiaidh sin, nuair a theip ar an, ba chuma mar bhí an t-airgead faighte, nó. Bhí an t-airgead faighte ach bhí, bhí cuid de na comhlachtaí a, a bhí ag plé leis an athchóiriú, bhíodar san saghas, i dtrioblóid agus bhíodh comhlacht nua ag teacht is comhlacht eile ag teacht agus mar sin de. Spéisiúil.
Sin i ndiaidh 2008, an ea? 2007. 2007, spéisiúil.
Yeah. Ach deineadh an obair ar deireadh thiar thall, pé scéal é. Yeah.
Sea.
Ansin, an raibh tuiscintí agat, bhuel, is as an nGaeltacht thú, so bhí tuiscintí agat, is dócha, ar an Ghaelscolaíocht i ndlínsí eile. Céard faoi an Tuaisceart agus, b'fhéidir, is ea, go raibh an ghluaiseacht ag borradh an tráth sin, an ea?
Ok, bhuel, do thugas, do thugas turas ar, Thugas turas ar na Gaelscoileanna i mBéal Feirste. Is dóigh liom gur eagraigh, b'fhéidir gur n'fheadar an Foras nó Gaelscoileanna a d'eagraigh rud éigin thuas ansan agus ceann de na, agus bhíomar ábalta dul amach go dtí cúpla bunscoil agus féachaint ar na múinteoirí ag múineadh ann.
Sea. Yeah, bhí sé go hálainn, bhí sé ana dheas agus bhí sé ana, abair, abair, bhí ana spreag ann chomh maith. Hm. Agus ansan, eh, nuair a bhíos i Scoil Santain, eh, bhí rud iontach a bhíodh ar siúl, eh, ghlaoimíst an Scéim Gaeltachta air. Hm. Agus, eh, is minic a thugas rang a sé síos go dtí, eh, eh, Gael- go dtí Gaeltacht Chorca Dhuibhne. Hm. Eh, feadh trí seachtainí. agus bhí san go hiontach mar thug sé, bhí sé istigh leis na leanaí sa scoil náisiúnta.
Tuigim, sea. Dtuigeann tú, bhíodar, bhídís ag imirt le chéile sa chlós agus mar sin de agus thug sé, thug sé deis dóibh saghas taithí a dh'fháil ar ceantar Gaeltachta. Sea.
Agus

Ach ní raibh ann ach d'fhanadar ar feadh roinnt laethanta. Ach so, tá, bhí san go maith. B'fhéidir, b'fhéidir go ndéanfaidh siad, go dtiocfaidh siad ar feadh tamall, tamaillín níos faide an bhliain seo chugainn. Is ceangal an-dheas é sin. Is dócha go gcuireann sé lena feasacht agus a saibhreas teanga fiú. Agus céard faoi na Gaelscoileanna eile sa cineál ceantar máguaird in Áth Cliath nó cineál nascaí leo siúd uaireanta? Bhí bhíodh rudaí spóirt agus ó thaobh
spóirt agus ó thaobh ceoil b'fhéidir agus bhíodh ó am go ham.
Iontach. Agus an raibh tú feasach ansin ar ghluaiseachtaí eile sóisialta nó oideachasúla go náisiúnta? Bhuel, bhí a fhios agam cad a bhí ar siúl, saghas, agus. Abair, ó thaobh an Gaelscolaíochta, ab ea? Bhuel, sea, nó aon chineál gluaiseachtaí eile, b'fhéidir, fiú lasmuigh de sin, nó na ceardchumainn nó aon rud mar sin, raibh Ó, bhuel, bhíos mar, bhíos mar bhall den gceardchumann. Sea.
Théinn go dtí na cruinnithe agus rudaí mar sin. Ó, right, yeah.
Yeah, agus ansan, bhí baint agam le grúpa darbh ainm An Foras Deonach, bhuel saghas ón mbaile ó Chorca Dhuibhne ab ea iad agus bhí bhíodar ar fad ag maireachtaint i mBleá Cliath ach bhí an Cathaoirleach a d'iarraidh saghas ionad cultúir a dh'fháil i gCorca Dhuibhne chun Is dóigh liom an fís a bhí aige ná, n'fheadar ar chualaís trácht ar an Díseart sa Daingean? Chuala, bíonn cineál filíocht agus rudaí ann nach mbíonn, sea. Sea, sea, agus tagann mic léinn ann agus rudaí mar sin agus sin a bhí i gceist aige ach bhínn ag freastal ar na cruinnithe sin agus bhíos mar rúnaí ag an gcoiste agus d'eagraímis roinnt taispeántais ealaíne agus rudaí mar sin agus ceardaíochta chun cúpla pingin a chur le chéile agus mar sin de.
Yeah. Agus ar baineadh amach an fhís a bhí ar an intinn agaibh i dtaobh na scoile de agus tú tar éis bheith ann, cineál feiche? Nó os cionn fiche bliain.
Yeah, ar baineadh amach an fhís. Ehm, bhuel, is dócha go bhfuil sé an-dheacair aon fhís a chomhlíonadh. Sea.
Ach, ehm, dheineamar ár ndícheall, agus tríd is tríd, is dóigh liom, eh, go bhfuil, eh, gach éinne sásta. Sea.
Agus an bhfuil aon plean anois an scoil a mhéadú nó?
Ní féidir. Ní féidir mar gheall ar an suíomh. Níl an spás. Níl an spás. Yeah. So bheadh air, bheadh, dá mbeadh tuilleadh tuismitheoirí sa cheantar ag iarraidh a bpáistí a chur ann bheadh orthu scoil eile a bhunú is dócha. Sin é, sin díreach é, sin díreach é, yeah. Agus um, an raibh baint agat, nó, nó b'fhéidir go raibh tú imithe ó shin, nó, nó tá an feachtas sin chun cineál meánscoil a fháil sa cheantar sin an bhfuil mar tá sé yeah. gann ar. Yeah, well, uh, níl sé sin, uh, ní, ní raibh baint agam leis sin mar níl mm. muid lena chéile ach sure. uh, is rud bhí áthas orm é a chlos mar ar shlí is dócha níl an traidisiún sa cheantar, abair, go raghadh aon leanbh a bhí againn i rang a sé, go raghaidís ar aghaidh go dtí an mheánscoil. Gaeilge.
Sea, níl an traidisiún sin ann, is díreach go raibh bunscoil a bhí ann, an ea? Sea.
Sea. But do chuaigh cuid acu, ach mionlach i gcónaí a chuaigh ar aghaidh. Ach, abair, síos an bóthar fiche bliain eile abair bheadh sé go hiontach go mbeadh abair ní thógfadh sé fiú fiche bliain ach dá dá dtosnódh Gaelcholáiste sa cheantar bheadh sé bheadh sé go hiontach tuigeann tú ó thaobh ó thaobh na Gaelscolaíochta, go bhféadfaidís leanúint ar aghaidh agus go mbeadh an traidisiún ann.
Sea. Agus cá raibh an mionlach saghas ag dul Coláiste Íosagáin agus. Sea, Coláiste Íosagáin, chuaigh cuid acu go Coláiste an Phiarsaigh. An Phiarsaigh, sea, sea.
Chuaigh duine nó beirt, b'fhéidir, go Coláiste Mhuire. Coláiste an Phiarsaigh i gCorcaigh, an ea? No, i Ráth Fearnáin.

agus tá ana-mheas agam air agus eh is dó- is dócha gur theastaigh uaim ehm eh abair go mbeadh- go mbeadh daoine, go mbeadh deis ag leanaí eh an teanga a dh'fhoghlaim, abair ehm daoine gur- go raibh, a bhí á dtógaint le Gaelainn ach chomh maith leis sin do dhaoine nár raibh á thógaint le Gaelainn go raibh an deis acu agus go go bhféadfaí an teanga a thabhairt dóibh agus bhí sé ana-dheas a bheith bainteach le pobal trí mheán na Gaelainne. Dtuigeann tú ó thaobh ó thaobh abair do shlí bheatha i bhfad ó bhaile abair ó Chorca Dhuibhne agus mar sin do. agus bhí sé dúshlánach ach is dócha gurbh é an dúshlán a chimeád ag imeacht mé dtuigeann tú. Tuigim, tuigim. Tá an oiread sin stair ag baint leis an dtigh, le Tigh an Choileánaigh, agus bhí spreagadh ag baint leis sin chomh maith mar is minic a bheifeá ag cuimhneamh ar na daoine a chuaigh romhat sa tigh. agus an íobairt a dheineadar agus go mbeadh an-áthas orthu inniu dá gcífidís an obair a bhí ar siúl. Sea. Agus chomh maith leis sin, dtuigeann tú, bhuaileas le daoine breátha ón gceantar agus mar sin do, dtuigeann tú, tuismitheoirí a tháinig isteach agus mar sin do agus rud eile a tharla chomh maith le mo linn ná bhain sé le uimhreacha don rolla, dtuigeann tú, agus bhí, bhain sé le na blianta san nuair a bhí teifigh ag teacht isteach, bhí tigh ag bun an bhóthair. caithfidh go raibh sé ag an Bord Sláinte nó rud éigin, ach tigh a bhí ann saghas, áit sealadach a bhí ann do theifigh. Sea. Bhí cúpla clann istigh ansan ón Nigéir agus chaitheas nóta beag isteach lá amháin go raibh scoil bheag thuas ag barra an bhóthair dá mbeadh spéis ag, má bhí aon leanbh dtuigeann tú, ábalta freastal agus dá bharr san do tháinig dhá chlann chugam ón Nigéir. Ar fheabhas. Yeah, agus duine acu, bíonn sí ar na meáin anois go minic, Wuraola. Majekodunmi. Oh, sea, sea tú. Yeah, yeah. Ath ná an amharclaí seo. Yeah. Agus toisc go dtáinig beirt, tháinig daoine eile, agus ansan, ehm, saghas, bhí saghas pobal idirchultúir againn. Sea, ar fheabhas. Yeah, chuireamar, bhí, b'fhéidir go raibh, bhí, bhí tréimhse amháin agus b'fhéidir go raibh deichniúr nó dhá dhuine dhéag againn ó thíortha eile. Well, made change, huh? Yeah, yeah, agus bhí, bhíodar go hiontach, agus abair, bhíodar an, bhí na leanaí go hiontach ag foghlaim an teanga. Sea. Agus bhí, bhí na tuismitheoirí, ní chuireadar isteach ná amach ar éinne, agus bhíodar báúil, agus dtuigeann tú, baoch agus gach aon rud mar sin, mar bhí an scoil chomh beag, agus bhíomar ábalta an-aire a thabhairt dóibh. Agus ansan bhíodh comórtas á rith ag an Irish Independent. Hm. Agus, ehm, Chuireamar isteach ar A Building for the Future an ainm a bhí air agus thugaidís, is dóigh liom, n'fheadar, £25,000 nó rud éigin don scoil a bhuafadh é nó pé rud é. Ach chuireamar isteach air agus an téama a bhí againn ná an idirchultúrachas. Sea. Agus, agus, agus bhuamar é. Mar a dúirt. agus fuaireamar 25,000. Ach bhí, do chuir sé an-mhór le saol na scoile mar thugamar cuireadh isteach don, do na tuismitheoirí ó na tíortha eile chun labhairt le na leanaí maidir le, le, lena gcultúr agus mar sin de. Agus bhíodh ócáidí álainn againn sa scoil ó thaobh ceoil ó thír eile agus bia ó thír eile agus gach rud mar sin. Sin ar fheabhas, agus an dóigh leat go raibh cineál, go bhfuil, go raibh agus go bhfuil saghas tábhacht ar leith le, leis sin, is that, an, Bhuel, sa tsaol atá inniu ann, sure. agus sa tsaol, agus bhí, bhí an rud ag athrú an uair sin, dtuigeann tú? Ó, na nóchaidí ar ndóigh, sea. Bhí- Yeah, bhí an sochaí ag athrú an uair Mm. sin, dtuigeann tú? Agus ehm, bhí sé go hiontach saghas bhuel, gur ghlacadar an deis freastal ar Ghaelscoil agus chuaigh beirt acu ar aghaidh, nó níos mó ná beirt, ar aghaidh go dtí Coláiste Eoin, Coláiste Íosagáin. Ó, sea. Yeah, yeah, yeah. Bhí sé sin go maith ag baint, yeah. Mh-mh.
Agus is dócha, is cineál, ehm,